All right, thank you, Stephen, and hello, everyone.
Ah, Zikomo kwambiri bambo Stephen ndipo ndikufuna ndikupatseni nonse wina aliyense moni.
I'd like to read today from Mark chapter 8, verses 36 and 37. Ndikufunatu ndiwerenge ah, madzulo anotu kuchokera ku buku la Marko chapter chake cha 8 ndime yake ya 36 komanso 37.
And the Lord Jesus says, For what shall it profit a man if he should gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?
ndi ambuye yesu khristu akunena kuti pakuti munthu apindulanji akadzilemezera dziko lonse nataya moyo wace pakuti munthu akapereka chiyani uh, chosintha nacho moyo wake
Now, none of us would realistically think that we could actually gain the whole world. mukudziwa palibe wina aliyense wa ife amene tikhoza kuganiza kuti tikhoza kupindula dziko lonse lapansi kuti likhale lathu But there is something about our lives that is our world around us. komatu pali china chake chokhudzanatu ndi moyo wathutu umenewo ndi dziko lathu
And our world is comprised of the things that we're interested in and the things that we set as goals. ndetu pa moyo pa moyo wathutu pa dziko lathu ah, linakhazikikatu pa zinthu zimene ifetu tili nazo chidwitu ndipo moyo wathu unazungulidwa ndi zinthu zimenezo Some of our goals are very good ones. They are family, they are work, they are earning money.
Ndiye zinthu zinatu zimenetu timaziyembekezera kuti tikazikwaniritse pa moyo wathu zikhonza kukhala ndalama komanso mwina zikhoza kukhala mabanja athu kapena chikhoza kukhala chinthu china chilichonse chimene timachifuna.
Some of those things in our personal world might be sports or hobbies or entertainment.
Enatu zinthu zinatu zimene zatizunguliratu mu dziko lathutu akhoza kukhalatu mwina masewero kapena zinthu zimene timangopanga pofuna kutayitsa nthawi chabe.
Some people just like to get as much as they can and they collect everything they can. And they just want a lot of stuff. anthu enatu koma ali ndi khalidwe loti amangofunatu kupeza china chilichonse kulakhala ndi china chilichonse ndipo amatenga nthawi yawotu yayitali pa moyo wawotu kuyesetsa kupeza china chonse chimene angakwanitse kuti chikhale chawo
And for some people, their whole world is their religion or their church. komatu pakati pa anthu enatu mudzapeza kuti dziko lawo lonsetu ndiye ndi chipembedzo chawo chimene ali nacho chimakhala cha mtengo wapatali kwambiri But Jesus says, what good it is is it if you achieve your goals, if you enjoy your world, and then you end up in hell?
Koma Yesu Kristu anafunsa funso limene ndi lofunikira kwambiri kuti, Kodi chopindula ndi chiyani ngati iwe utakhala kuti wakwaniritsa masomphenya ako kapena maloto ako, china chilichonse chimene umachifuna wachipeza, koma pa mapeto aketu moyo wako ukapezeke uli ku Gehena?
Because you can get everything you want to get, do everything you want to do, have everything you want to have, but if you end up in hell, it would all mean nothing.
Ndiyetu ngati iwetu utapezatu china chilichonse chimene iwe umachifuna kuti uchipeze komanso kupanga china chilichonse chimene umachifuna kuti uchipange ndi zonse zimene umafuna kukhala nazo utakhala nazo, koma mapeto aketu iwe ukagwere ku Gehena, mapeto ake phindu lake ndi chiyani?
Because once you're in hell, you can't buy your way out, and no one else can buy your way out for you. Inu mukudziwatu kuti inu mukadzagwera ku gehenatu simudzakwanitsatu kugula njira yanu kuti mutuluke kumeneko, komanso palibe wina aliyense amene angadzakwanitse kukugulirani njira kuti mutuluke kumeneko.
Your accomplishments and all of your things cannot get you out of hell.
Zonsetu zimene inu mwazikwaniritsatu pa moyo wanu zimene mwakhala nazo ndi zinthu zonse zimene muli nazo zonsezo sizingakwanitse kulipira kuti mutuluke ku gehena pa moyo wanu. Your family or your friends can't pray for you and get you out of hell.
Komansotu banja lanu ngakhale azinzanu sangakwanitsetu kukulipirirani kuti inutu mutuluke ku, ah, ku Gehena kumeneko. And your religion can't get you out of hell. Church can't get you out of hell. Baptism cannot get you out of hell.
Komansotu chipembedzo chanu komanso mpingo wanu ngakhaletu ku- kusakhulupirira kuti kunja kuno kuli Mulungu kapena kulibe, zonsezo sizingakutulutseni inu kuti mutuluke ku Gehena ayi.
All of those things are valuable to us, but they have no value to God.
Zinthu zonsezotu zimene ndazitchulazi ndi zinthu zamtengo wapatali kwa ife koma si zinthu zamtengo wapatali kwa Mulungu ayi.
And even once you are in hell, if you leave this world and you're not saved, even the Savior cannot deliver you out of hell.
ndiye ngakhaletu inutu pamenetu mwakagweratu ku gehena pamene mwachoka dziko lino lapansi popandatu mpulumutsitu mudziwe kunena kwakutitu ngakhale amene tikunena kuti mpulumutsi panopayo iye sangakupulumutseni kuti inu mutulukeko ku gehena But the one thing God has that is valuable to him is his son. komatu chinthu chimodzitu chimene mulungutu ali nachotu chimene ndi chamtengo wapatali kwa iyetu ndi mwana wake He sent his son to die on the cross for your sins to repay him for all the bad things that you and I have done. iyetu anatumizatu mwana waketu kudzafatu pa nsa- pa mtandatu kuti adzalipiretu ngongole ya zinthu zoyipatu zimene inu ndi ine zonse tazipanga
And the only thing you have that is valuable to God is your soul. ndetu chinthu chimodzitu chimene mwatsala nacho chimene muli nacho nchamtengo wapatali kwambiri kwa mulungutu ndiye ndi moyo wanu And so God sacrificed the one thing that's valuable to him that he has for the one thing that's valuable to him that you have.
ndiyetu mulungutu anatengatu chinthu chimene nchamtengo wapatalitu chimene anali nacho kumwamba ndi kuchipereka msembe kuti chinthu chimenecho chi- chikathe kuwombolatu kapena kugulatu chinthu chimene muli nacho chamtengo wapatali chimene ndi moyo wanu Doesn't that tell you how precious you are to God that He would sacrifice His Son for you?
kodi izi sizimakuuzani kuti kodi mulungu ndi wachisomo chotani pa moyo wanu kuti iye analoleratu ku- kupereka msembetu mwana wake wake
The Lord Jesus Christ even said that he came to this earth to redeem us, to redeem our soul.
ambuye yesu khristutu ananenatu mwini wake kuti iyetu anachoka kumwamba kubwera pa dziko lino lapansi kuti adzatiwombole ife adzawombole miyoyo yathu
And he said that he came to be a ransom for many, and those who are the many are the ones who believe in him as their savior.
Ndipotu iyetu ananena kuti anabweratu kuti adzakhaletu uh, chio- uh, chiombolo cha anthu ambiri ndipo cha anthu ambiri inunso muli momwemo You don't have to give up your stuff to get into heaven.
inutu simukusoweka kutitu muzitayetu zinthu za- zinthu zanu zimene muli nazo kuti mukafike kumwamba There are churches that say you have to pay them your money so that you can get into God's heaven. And that is not true. mipingo yanutu imatha kunena kuti inutu muyeneratu kulipiratu ndalama kapena zakhumi kuti inu mudzapite kumwamba koma zimenezi sizoona ayi
The only payment that God wanted for your sins was the payment that his son made when he died on the cross for you to deliver your soul from hell. cholipiratu chimodzi chimene mulungutu amachifunatu ndi cholipira chimenetu uh, cha mwana wake anachipangatu kuti iye anafatu pa mtanda kulipira choli- ah, chimenechocho
So, how important is your soul to you? kodi inu mukukhulupirira kunena kwakuti moyo wanu ndi wofunikira bwanji kwa inu It's way more valuable than everything that you have, everything that you own. ndi wofunikiratu kwambiritu kuposa china chilichonse chimene inu muli nacho kapena chimene muli nacho cha dziko lino lapansi
And it's so valuable that God was willing to pay uh, the price of his son.
ndi chinthu cha mtengo wapatalitu kwambiri kuti mulungu anakwanitsatu kulipiratu mtengo wa chimenechotu pakumulola mwana wake kuti adzalipire mtengo umenewo
Once you're in hell, it's too late. The payment was made while you're alive. It- The payment was made upon the cross. And so while you're alive, you can be saved through the sacrifice of Jesus Christ.
Inutu pamenetu mugwera ku Gehenatu mudzadziwe kuti basi nthawi ndiye kuti yakutherani pameneponso simungakwanitse kutuluka. Komatu ngongole yonsetu Iyetu analipira kaletu pamene inu muli amoyotu komanso pamene inu i- muli amoyo pa dziko lino lapansi mukhoza kupanga chimenecho ndipotu ngongole yanu ikhoza kukhala kuti yakhazikidwa ndipo basi mukukhala pa ulendo wabwino. So think about the things that are really important.
Ndiye inutu muganiziretu zinthu zimene zili zofunikira kwambiri.
Is it the stuff you have now? Or is it your soul for all of eternity? kodi ndi chuma chimene muli nacho pano kapena ndi moyo wanu mzimu wanu umene muli nawo I hope you understand the price that was paid for your salvation, and that through Jesus Christ you can be saved through faith in Him.
Ine ndikukhulupirira kunena kwakuti mutha mumvetsetsa bwino bwino kuti Yesu Khristu analipira pa chipulumutso chanu, ndipo Yesu Khristu ndi amene analipira zonse kuti inu mukakhale opulumutsidwa. May God bless His word to each of us, and thank you for listening.
Ndiye Ambuyetu adalitsetu mawu aketu kwa wina aliyense wa ife, ndipo zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera.